eriri mara ngwugwu ngwugwu amara onye kere ya eke ekele m Iheanyịchukwu Kene oge mba nwa odo ọnụ, ka kelebe Chijioke nwa odo mba. Ọ ka ndị na-eme ka mmanwụ ma ya dịbe. Anyị ka anyị na-emere mmanwụ, ọ họta imeme ụmụ okorobịa ndị ọgọdọ ugboro igbo. Mm, Egwu apụtago n'iro ndị ọcha, nụrụ m mgbe ndị mmanwụ bịa lele mmanwụ nọ n'iro. ana m ebere ụwa akwa olu na ụwa asịrị biri ana m ebere chukwu akwa chukwu ma nke oke a mụrụ onye na-emere onwe ya ozi ebere ụwa dee ọ Chukwu ketara ụwa gaa n'igwe jee biri ọ ma na ndị ụwa ajọka njọ ya ka o jiri kecha ụwa bịa biri ya hụ ụwa ahụ ụwa anụ nkere ka hụ ụwa agbara isi eme ana na m onye mụ na onye soro biri ekwe m ya dike na ka ọ na ọjọ adịghị ja ọjọ ọjọọ nwoke ebie ha gwara ụzọ Onye na-ara ihe a? mmanwụ Eri na ọ na-ewere ọtụtụ ụzọ anyị. Ee, Ifeanyịchukwu, o nweghị ihe na-anyị Chi kele ụwa niile. Ee, m ga-eleba n'obi o. Ee, m ga-eleba na ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị gị mma. Ee, Chijioke, m ga-eleba n'obi o. Obi adịla ogo na be emechebe, ee, emechebe dike. Anyị na-eme mmanwụ, ọgagagagaga, nwatakịrị mgbe gbogbo.

ebiri igbo dị oyi o mekwe ka o si eme o mekwe ka o si eme Mm, eze Njemanze emekwe ka o si eme ma ụmụ jụrụ gị ọ ga-adịrị gị mma nwa okoro mere bụ okpukpe onwe onye isi gị na nwaanyị ya bụ ekwe nke ya egburu n'isi ka ndị nna egbu ekwe jenụ m Woo! Woo! Woo!

echeokwu eriokwu disi nwa disi dịka ọma ome nke a hụrụ n'anya nwa hụrụ ụmụnne na ụmụnna ya n'anya ha ikelekwara gị anyị nọ n'ume mkpacha akpọ nọgide igwe akpọ ọgụ na-ekwe enweghị nke na-eru gị aka agaghị na-ekelezi ha anyị na mmụọ ala na-asị gị ọ ga-adịrị gị mma ọ bụrụ ụdọ mmụọ bụrụ ụdọ mmadụ ọ bụrụ ike bụrụ gị n'isi tata ka ọ na-emebi chaa enweghị ihe ga-emekwa gị ọzọ ihe niile ga na-agara gị nke ọma maka na i so ndị na-eme anyị ji ama na omenala na-atọ ụtọ ọ dịrị gị mma Emeka nwa Alụwesi nwa Alụwesi nwa dịsi dike ọchị okwe ri okwe dịsi dike ọka mgbe ahụ abara gụ onye ya na nna ya dị na mma gị na chi gị esoro dị na mma ị bịazie bịa mee ihe nna gị tosiri na ị ga-emere ya i ji bụrụ Ogbuehi nna nyere ugo n'aka bụ obi nna nyere ugo ọ ga-adịrị gị mma

N'ọfọ aka gị kelere m Iheanyichukwu nne otu kelere m Iheanyichukwu ejenalala otu kelere m Iheanyichukwu onye bi n'orie kelere m Iheanyichukwu nne otu nwụrụ ana kelere m Iheanyichukwu nwa asịka ọsị ka nwa ile obi Iheanyichukwu ọ ndịcha ya ime ha wụrụ gide emechara ikelere m Chijioke o Chijioke nwa elebe ọnụ Chijioke nwaolewo nọ bịa nene ngwu nọ n'obi o erube nga ogwu ji ese ite ihe ogwu nọ na ma mmọnwụ edina ọ na-ewere azụ kwụ ụgwọ ọnụ dịka oruru mgbere fe fere fe ha erube mgbere fe n'elu o Chijioke bie ọbịa nene ngwu nọ n'iro ogwu eji achara kwentị dịka na-ata aja okwu Mm, abịago m na ngwu tiri ngwu obi na ọ bụ ngwu na-anọ nkịtị o ji mma egbu ngwu mmadụ aghọrọ ya nkọ ha nọ m na ngwu ekwuo obi na oge usoro mara eke ahụ egbu onye nwe enu dịka oruru mgbere ka efebe efe ha erughị mgbere fe ite mmanwụ ma ese ite one